Hi guys, it's Samia Ja and welcome to the background. Nde paja mumadziwa zoti ineyo pano ndimakamba nkhani ina iliyonse. Nkhani iliyonse yomwe ikuchitika kumalawi pano timakamba. Nde nkhani ili pano ndi ya zandale zedi kuli mademo ku Lilongwe nde kwavuta magaye. Analengeza kunena zokuti pa 13 November kukhala mademo nde lero ndi pa 13 November and town ya Lilongwe anthu atsekatseka ma shop because of mademo mukudziwa kale kunena zoti mademo kukakhala zoti kuli mademo pali anthu ena amalusa kuyamba kutchola ma shop a anthu kuyamba kutenga katundu wa anthu m'ma shop nde anthu ndithu atsekatseka mashopu kuti ku town ya lilongwe kuli zii because of mademo ndiyeno mademo amenewa um, akupanga ndi zipani zonse zotsutsa and zipanizi ndi izi zili apazi ndeno zifukwa zopangira mademo amenewa ndi izi right? apa kuti Takana kampani yakunja ya Smart Matic ayikana ndiponso watchula ndithu anthu omwe akufuna udindo wawo ati atule pansi ndiye ndingokuwerengerani apa akunena zokuti wapampando wa mec Annabel John Tembo Mtalimanja atule pansi udindo, mkulu wa mec Andrew Andrew Mpesi atule pansi udindo, Mlembo wamkulu wa nrb Mphatso Sambo atule pansi udindo, kalembera wachiwiri wa chisankho ayime tikufuna njira yakale yowerengera zisankho, mademo oletsa chi machine chobera chisankho. So ma reason omwe um zipani zotsutsazi zikupanga ma demo ndi amenewa. Kuti ku panopa um ku Lilongwe kwavutiratu, kwabwera a police you know, you know pa pa pa ma demo a police amafunika akhalepo basi you know to secure something to make sure kuti anthu anthu they are behaving chifukwa nde zilikotu anthu ali ndi zikwanje anthu akwiya anthu akwiya kwabwera azikwanje koma apolisi akungoyang'anira nde aganiza zoti angotseka msewu basi Kino, chomwe chanyarika chachika mchocho kwa watu chocho. Koma inu Zili zoopsa izi. Yeah, and uh, those are the reason why um, zipani zotsutsa zikupanga mademo i think the main reason sakufuna um, ma- m- pa- pachitike ma- pachitike corruption pa mavoti chifukwa a dpp eh, peji awo alemba izi akuti tiyeni tituluke titeteze voti ya chaka cha mawa Tisalole Anabel Mtalimanja mwana wa John Tembo ndi anyamata a mcp achina Mpesi komanso Msambo kuti atiphere ufulu wosankha mtsogoleri amene tikumufuna. A dpp alemba choncho so it looks like um you know sakufuna mavoti anthu abere yayi. So I think the main reason for mademowa akufuna mavoti ayende pa chilungamo akufuna mavoti ayende pa chani kodi pa chilungamo so that's what is happening guys and let me just show you mavidiyo a anthu omwe akupanga mademo in lilongwe anthu akwiya anthu akwiya kwabwera azikwanje koma apolisi akungoyang'anira ndiye aganiza zoti angoseka msewu basi ndimene zilili lilongwe kuno

nde mavidiyo ndi amenewa um, kupangira kwa anthu amene muli kutali eti mu, mu, pa background mudziona nawo pano chilichonse chomwe chikuchitika ku malawi chimakambidwa panopa and don't be surprised you know nthawi ya mavoti nthawi ya mavoti yayandikira nthawi ya makampeni inoyi nde zochitika zimakhala zambiri and it looks like kunena zokuti okay ineyo mmene ndikuonera aliyense amakhala ndi maopinion eti nanunso mupereka maopinion it looks like anthu they don't want corruption in everything they don't want corruption in anything akufuna zinthu ziyende mwachilungamo i'm not saying kuti anthu akupanga ma corruption i'm not saying anything ndikungonena momwe zinthu zikukhalira you know yeah so thank you so much for watching Zipani zonse zotsutsa zayanjana kuti ma vote ayende pa chilungamo yeah zonse zayanjana zotsutsa yeah so guys thank you so much for watching and tell me what do you think magaye tell me just comment ma opinion anu pa nkhanizi kuti kodi zikukhala bwanji i want to hear from you guys so thank you guys so much and i'll be reading i'll be reading your comments chizungu paja ife chizunguchi timachita kukakamizatu komansono mademo omwe akupangawa ngati anthu omwe atchulawa kuti atule udindo akatula udindonso tikambanso pano tikamba pa background pano we say whatever is happening so thank you guys so much for watching and see you next time on the background